afụ m ndị nọ na soshal midia wee na-ebe akwa na-akwa alịrị na-aba na-anya onyinyo kedu ihe mere gọọmenti wụ gọvanọ Soludo ji etiriwe anya n'ihe gbasara ọgwụ ha na-eme um, as long as I'm concerned with the little intelligence m nwee as a degree holder and the uh, somebody na-eme his masters the governor

and guide his territory ọ bụrụ na ị mara amara ya the war unu na-achọ ibegin with government you can never win nke a awụrọ a win and lose war it is a win war for the government a bịa na Anambra State anyị enwego series of insecurity challenges and issues

that the type of insecurity anyị na-enwe now in Anambra State ọ bụrụ na etiri anya ọfụma eh all our youth and all our elderly ones will join hand to cause mayhem in our state

kedu aka m na-eji so ndị a ma ya wụrụ na steeti a dị peaceful ọ na-achọ ọ na-eblend m mee nke a kịta m ma-emete ndị ụka m mee nke a kịta m ma-emete ndị omenala m mee nke a kịta m ma-emete ndị Ukwulu m mee nke a kịta m ma-emete ndị Agụlụ m mee nke a kịta m ma-emete ndị a mana nwanne as onye ọchịchị as a governor of a state you are not prone

peace progress protection of life and prosperity in Anambra State ị wee wụrụ onye Anambra wee na-afight against that law ị dakwara iwu iwu jikwa ghị mana ọ bụrụ ị bata online ị kwuo chọọ chọọ chọọ chọọ chọọ wụ isi ọ obi kaa ghị na ị ma ihe ị na-ekwu daa iwu gọọmenti tiri ọ bụrụ ị bata online kwuo chọọ chọọ chọọ chọọ chọọ attackịa the gọvanọ or kwuo so many things ka ya sị na a kpọta ghị kịta dowe na a kpọta ghị on a round table with gọvanọ and ndị house of assembly sị ngwa kwukwekwe ihe i kwuru ọzọ online o nwere onye m na-attack na ị ya-ekwunwu ya na ị ya-enwenwu that nerves kwuo onye is it because na social media dị let us try and censor our social media life

that will safeguard the interests of the citizens of the state even anyị na-ekwu about insecurity during the time of Obiano o nwere the type of people anyị nwe bụ ndị a na-akpọ ndị unknown gunmen ndị insecurity ndị ya ndị ndị bụ ndị a ndị sekọndịrị gọọmenti mana kịta obodo niile gbalụ gburugburu na Anambra nwechezi ndị omekome ụmụazị agụụ dị na arụ rapụziri ịgba mbọ rapụ apprenticeship ịgba mbọ ịmụ ọrụ afịa ịmụ aka ọrụ banyezie na omekome ụmụ kịlịkịlị ibe a na-etigasị aka va sị na va ji atụ ndụ mmanụ and etu a ka anyị esi gba oke most of the videos a na-adrop about ndị a na-ejide ndị udo ga-achị na-ejide i nee anya ị fụ na most of them are elderly ones ụfọdụ n'ime ha akaligo 50 ụfọdụ akaligo 40 ya na ọ wụdị young young boys sef ya na ana ya young young boys nọ n'ime young young girls nọ n'ime elderly people nọ n'ime ma ndị mma mmadụ nọ n'ime ma ndị mpa mmadụ ma gịnị nọ n'ime so many social vices na alcohol na coherent na Anambra State anọkata asị na onye nwa gba di ya ọkụ anọkata asị na nwaanyị nwoke gba nwunye ọkụ anọkata asị na nwaanyị ma di ya mma na-akọ all these things wụcha ihe gọọmenti ji wee pụta wee sị mba na a ya-sanction the state a ya-azacha state a security wise mgbe Soludo ewepụtabeghị these laws ụfọdụ si ee eh, na Soludo just nọrụ na-eri security vote kịtaa nụnwa ba agbago mbọ wee tinyego uchu to bring back our state to normalcy unu apụta na-agba ya mgba o nwe onye Soludo si nya awana ọjị nya atụna nzu nya agbana mmanụ ọkụ na ana nya ekpele ekpele ndị ichie na ndị ana bie o nwe onye Soludo si nya enwene okponsi bie o nwe onye Soludo si nya emena ọdịnala bie asị freedom of worship freedom of worship a na-ekwu okwu ọ bụ gị nwe ị bịazie na-elitter government environment government road we don't have road bad road bad road no road nke nwa nke nwa gọvanọ alụrụ anyị road alụ alụọ ahụ egbucha aja pete ọchacha gbuche nnụnụ ma ụmụ ewu ma ụmụ udene ma ụmụ efi ebulu edowe na main road na ọ dị ele ka a na-acause environmental pollution in the state let us call a spade a spade allow the governor to do his best ọ bụrụ na o megide his best ka o mechezie mbọsị a ya-atụ ọzọ re-election use your card and go and vote him out ma ọ wụrụ na ịma na ị nwere the power na ị nwere the capacity na ị nwere the followership maka na ọ bụrụ na ihe niile a na-eme ndị ọdịnala na-eme na unu anaghị egosi ya na social media before God and man

anyị mụta ajọ ihe ndị ọcha ka anyị mụta ezigbo ihe ba o nwere video nke m fụlụ ebe a na-egbu horse ebe a na-egbu efi the way e si egbu the efi abụrọ the normal way e si egbu anụmanụ asị m na ọ ka the ọgwụ si wee lee this now let us tell ourselves the truth please and please and please allow nụ Soludo the governor nke a abụrọ campaign ka m na-emelụ anybody mana allow nụ ya to try his best to work for the people of Anambra State allow nụ ya to do his best to do his best o nwere mgbe ị nọkata anụ na ndị mmadụ nọ na okwu agwụ na-eme agwụ wa ma ọ na-eme ihe mmụọ governor bata pịasa ihe a na-eme we want to censor the ọdịnana culture and let me remind you ọ bụ na ị marọ malụ a bịa na roman catholic church o nwe ihe a na-akpọ black mass o nwere ihe ọ ya-awụ o mee in the roman catholic church a kaa black mass and a na-aka black mass my dear friends a narọ etinye na camera o nwere ụfọdụ ihe a ya na-eme na roman catholic church a yara na-etinye na camera ya appear na camera a bịa na charismatic renewal a na-eme deliverance a narọ etinye na camera a bịa na charismatic renewal a na-eme eh, eh, kedu counseling a narọ etinye na camera a bịa na catholic a na-edo confession a narọ etinye na camera sọọsọ ihe a na-etinye na camera e postuo na media bụ ihe ọ ya-awụ anya ị fụ i welie gba nkiri ọ tọọ ya ụtọ dị mmụọ gị mma dị anụ arụ gị mma let the ọdịnana people learn how to put away some few type of cultural practices away from the media away from the media ụfọdụ ndị ọdịnana na-ebe akwa na-akwa akwa na-asị na ndị Nollywood melu the world ji wee belivuo na ndị Igbo wụ ndị e ji ọgwụ ego igbu mmadụ ịtọgbu mmadụ igbu di mmadụ ka a wee dinabe nwunye and so other vices cultural vices a na-egosi na Nollywood mana ọ that same ndị ọdịnana ya na-agwọ oke ite na-egbu anụmanụ na-egbu ọbala na-eme so many things na-ese foto na-epostu na social media kedu ihe ị na-achọ igosipụta let us call a spade a spade biko allow nụ the governor to do his best to do his timely best because he has time to do his best to do his best to save the situation of the state to save the security situation of the state o nwere ụfọdụ obodo dị na Anambra a nara abazi aba nwee ụfọdụ obodo ọ ya-awụ ị banye na Anambra ị ya-afụ moto